Anois ar an líne atá Maria Thomasson, Príomhfheidhmeannach Gníomhach Chomhairle na Gaelscolaíochta. A Maria, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, a Doireann. Deas a bheith leat. Ok, a Maria, rinne mé agallamh ráidió le Ciarán Mac Giolla Bhéin cheana. Bhí Ciarán ag obair le Bhí Ciarán ag obair le Comhairle na Gaelscolaíochta ag an am, timpeall bliain go leith ó shin. De bharr nach raibh De bharr nach raibh ach agallamh amháin agam le hionadaí ó Chomhairle na Gaelscolaíochta cheana, an féidir leat meabhrúchán a thabhairt dom ar dtús, a Maria, faoi cé hiad Comhairle na Gaelscolaíochta agus an chaoi inar bunaíodh sibh?
Cinnte. So, bunaíodh Comhairle na Gaelscolaíochta in san bhliain 2000 agus tháinig ann don eagraíocht mar gheall go príomha ar Comhaontú Aoine an Chéasta, a thit amach in 1998, ar ndóigh, as an aontú sin tháinig Ord úr Oideachais isteach ag tabhairt, ag cur dualgais reachtúil ar an Roinn Oideachais ó thuaidh an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn agus a éascú ins an Tuaisceart. Bhí ceann eile ann ag an am céanna mar a bhain le hOideachas Imeasctha fosta. So, cé go raibh dreamannaí ann roimhe sin, bhí Gaeloiliúint ann, mar shampla, ar feadh i bhfad roimhe sin go neamhoifigiúil leat nó ní raibh siad aitheanta ag Roinn an Oideachais roimhe sin ag dul do bunú Gaelscolaíochta ar feadh na mbliantaí roimhe sin. Is ins an bhliain 2000 a tháinig an maoiniú agus an t-aitheantas ón Rialtas agus ó Roinn an Oideachais Comhairle na Gaelscolaíochta a bhunú. So sin mar a tháinig ann dúinn. Um, táimid ann, is dóigh liom, an príomh ról atá againne ná comhairle, mar atá san ainm, ach um comhairle a chur ar Roinn an Oideachais um maidir le cur i gcrích an dualgais reachtúil sin. So, cuirimid comhairle orthu agus bíonn muid ag cur eh riachtanais agus. miantaí na hearnála chun tosaigh, bímid ag déanamh abhcóideacht láidir, mar shampla, ar ndóigh, ar son na hearnála, leis an Roinn agus leis na leis na forais eile nó na heagraíochtaí eile oideachais anseo ó thuaidh, bíodh sin na coláistí tríú leibhéal nó CCEA atá ag plé le háiseanna agus le scrúduithe nó ag plé leis an Údarás Oideachais a chuireann mar shampla tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí fríd forbairt ghairmiúil agus a thacaíonn le scoileanna mar shampla agus iad ag dul fríd an phróiseas cigireachta srl. So sin an príomh ról atá againne, ag tacú le, ag cur chun cinn, ag cur. tacaíocht ar fáil do dhaoine ar an talamh agus coistí agus grúpaí ar an talamh atá ag iarraidh Gaelscoileanna a bhunú ins an cheantar agus ag tacú leis na scoileanna iad féin nuair atá siad ann daofa. Bíodh sin, bímid ag plé cuid mhór le cúrsaí cóiríochta, bímid ag plé le, ag aimsiú suímh agus ag tacú leis sin agus ansin taobh istigh den seomra ranga fosta bíonn tacaíocht ann mar a bhaineann sé le, Mar a luaigh mé roimhe, áiseanna teagaisc agus foghlama, ag tacú le scoileanna, ag plé le daltaí mar shampla le RSO nó riachtanais speisialta nó breise oideachais acu in earnáil na Gaelscolaíochta srl. agus ag tacú le múinteoirí agus le príomhoidí mar a bhaineann sé le forbairt gairmiúil. So tá an ról leathan agus bímid ag plé mar a dúirt mé leis an Rialtas, le polaiteoirí agus leis na forais oideachais ach ansin fosta ag plé le scoileanna, le múinteoirí, le tuismitheoirí agus príomhoidí is araile. Okay, agus grúpaí Gaeilge eile ar ndóigh. Agus tá neart Gaelscoileanna, go háirithe ag an mbunleibhéal i dTuaisceart Éireann, nach bhfuil?
Yeah, tá. So, tá 43 réamhscoileanna againne, nó naíscoileanna againne. Tá 37, 38 bunscoil agus cuid acu ina scoileanna, ina n-aonaid taobh istigh de scoileanna Caitliceacha. Agus ansin tá dhá iarbhunscoil saorscartha nó. neamhspleách againne agus ansin trí aonad ag leibhéal na hiarbhunscolaíochta is suite i scoileanna Caitliceacha fosta. So tá neart scoileanna, tá just thíos faoi céad, sílim go bhfuil nócha a hocht, nócha a naoi scoil againne idir naíscoil, bunscoil agus agus iarbhunscoil.
OK, chuaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a dhéanamh inniu a Maria, go príomha chun caint faoi nuacht fógartha le déanaí go bhfuil gearradh siar pleanáilte ag Stát-Rúnaí Thuaisceart Éireann do Thuaisceart Éireann i gcoitinne agus agus agus leis na ciorruithe sin chun caint leat faoi cad atá i ndán do d'eagraíocht agus gluaiseacht na nGaelscoileanna Go ginearálta, sa bhliain atá amach romhainn, an féidir leat achoimre a thabhairt dom a Maria faoi cad é an scéal agus na himpleachtaí a bheidh ar an ngearradh siar seo? Cinnte, a Darren. So, mar is eol d'achan duine, is dóigh liom, tá muid, tá géarchéim ar siúl anseo sa Tuaisceart mar a bhaineann sé le cúrsaí polaitíochta agus ní raibh an Tionól, mar shampla, ag feidhmiú le breis is bliain anuas agus mar gheall ar sin tá Rialtas na Breataine ag amharc i ndiaidh achan rud mar a bhaineann sé le cúrsaí budget, mar shampla, gan na hAirí agus an Tionól a bheith ina suí, an tAire Stáit nó an Rúnaí Stáit gabh mo leithscéal Chris Heaton-Harris atá ag plé leis an bhudget. So, ar feadh i bhfad ansin ní raibh scéal ar bith againne fá bhudget, bhí muid, tosaíonn an bliain airgeadais anseo ins an Tuaisceart ón chéad lá de mhí Aibreán go dtí an t-aonú lá is tríocha de mhí an Mhárta achan bhliain. So, bhí muid. Mí, a bheag nó a mhór, gan budget oifigiúil, más maith leat. Idir an dá linn, shocraigh na, na státseirbhísigh is sinsearaí, na Rúnaithe Buan in achan rannóg, shocraigh siad budget idirthréimhseach d'achan rannóg agus b'éigean daofa, cuid mhór ciorrúcháin a chur i bhfeidhm mar gheall ar dhrochbhainistíocht airgid mar a deir siad le roinnt blianta anuas ag an Rialtas anseo ó thuaidh agus is dóigh liom ag teacht amach as Covid go raibh airgead le híoc ar ais agus bhí na Rúnaithe Buan ag déanamh go mbeadh sin uilig le déanamh in aon bhliain amháin so tá tú ag caint ar 300 milliún punt. So mar gheall ar sin fuair muid uilig budget eatramhach agus ins an bhudget eatramhach sin bhí tuitim ins an bhudget dúinne breis is 10 faoin gcéad. Chuaigh muid ar ais agus rinne muid cás láidir agus bhí muid ag caint ar an dualgas reachtúil agus an agus an tionchar a bheadh ag ag na ciorrúcháin ar na ar na Gaelscoileanna agus ar an ar an seirbhís agus ar an tacaíocht atá ar fáil do na Gaelscoileanna Buíochas mór le Dia, tháinig an Roinn ar ais agus d'ardaigh siad an budget eatramhach s'againne. Beidh muid go fóill thíos, just giota thíos faoi trí faoin gcéad, ach tá muid i bhfad níos sona ná mar a bhí roinnt seachtainí ó shin. Ach ar ndóigh, tá tá ciorrúcháin achan áit agus tá is na scoileanna is mó atá thíos leis so tá cuid mhór scéimeanna i ndiaidh a bheith curtha ar ceal agus scéimeanna a thug, mar shampla, a chuir clubanna breakfast ar fáil do dhaltaí s'againne, scoileanna a chuir clubanna obair bhaile ar fáil, agus cé go mbaineann sé na ciorrúcháin seo le achan, achan earnáil. Mar gheall ar an áit a bhfuil na Gaelscoileanna lonnaithe ó thuaidh, tá siad lonnaithe, tá tromlach de na Gaelscoileanna lonnaithe in ceantracha atá faoi mhíbhuntáiste, mar sin beidh tionchar níos mó um, ar na ciorrúcháin seo ar na páistí sin agus ar, mar shampla, páistí a bhfuil teidlíocht, eh, béilte saor in aisce acu, sin na páistí is mó a bheas thíos agus tá líon níos airde de na daltaí sin againne. Um, bhí scéim eile ann a tháinig isteach i ndiaidh Covid darbh ainm Engage agus chuir sin airgead breise ar fáil do d'achan scoil ach do Ghaelscoileanna go háirithe a bhí in ann cúntóirí teanga agus múinteoirí breise a fhostú le dhul i ngleic le ceist an tsealbhaithe teanga. I ndiaidh do dhaltaí cuid mhór ama a chaitheamh sa bhaile le tuismitheoirí, b'fhéidir gan Gaeilge, le linn na dianghlasála. Agus ar ndóigh an buille is tromchúisí. ar fad ná an 43%, an gearradh de 43%, atá in ann do na seirbhísí tacaíochta luathbhlianta agus faoi láthair tá eagraíocht darb ainm Altram ag cur seirbhísí tacaíochta luathbhlianta ar fáil d'earnáil na Gaelscolaíochta. Caithfidh na naíscoileanna a bheith cláraithe leis le seirbhísí le seirbhísí mar seo le bheith ábalta a bheith ag feidhmiú agus le bheith ábalta maoiniú a fháil ón Rialtas agus gan gan iad a bheith ábalta clárú le dream nach bhfuil ábalta feidhmiú as siocair easpa airgid, má thuigeann tú mé. Thiocfadh dó go mbeadh tionchar millteanach trom ar na réamhscoileanna agus is iad na réamhscoileanna an chéad chloch nó an bhunchloch, bhunchloch na hearnála, so beidh ar ina dhiaidh sin tionchar nó. Tá mé ag iarraidh a bheith ag caint ins an modh coinníollach anseo mar tá mé dóchasach go dtiocfaidh athrú ar an scéal. Ach thiocfadh dó go mbeadh an-tionchar ag seo ar an earnáil trí chéile. Chuir mé seo uilig in iúl don Rúnaí Buan agus chuir mé seo, litir, measartha dáiríre nó trom chuige ag míniú na himpleachtaí seo, mar a rinne mé le budget s'againne. Níl scéal ar bith ar ais go fóill ach tá Altram i mbun feachtasaíochta, táimid i ndiaidh plé le. páirtithe polaitíochta agus ag iarraidh orthu, cé nach bhfuil siad nach bhfuil cumhacht acu, mar a bheadh, fá láthair mar níl an Tionól ag feidhmiú, táimid ag iarraidh orthu abhcóideacht a dhéanamh ar ár son. Tá cuid acu ag scríobh chuig an Rúnaí Buan fosta agus ag cur na buartha seo in iúl. Ach, agus sin an fáth gur tháinig ann don phreasráiteas ar ndóigh, le aird na meán agus aird an phobail a tharraingt ar seo. Tá sé tromchúiseach ar fad agus tá súil as againn go mbeidh scéal anois agus an Rúnaí Stát i ndiaidh an saghas budget a thabhairt dúinn. Tá sé íseal go fóill ach níor ní fios go fóill cá mhéad go díreach a bheas ar fáil ag achan eagraíocht but táimid dóchasach, tá súil as againn go mbeidh ardú ar an budget sin do Altram le go dtig leo leanamhaint ar aghaidh mar nílmid ag iarraidh go mbeidh daoine ag cailleadh post in earnáil na Gaelscolaíochta go háirithe agus an earnáil ag fás i rith ama ach fosta an tionchar a bheas ag sin ar an méid daltaí ag clárú linn achan bhliain agus an deis a bheith ag tuismitheoirí Gaelscolaíocht a roghnú dá bpáistí so táimid dóchasach ach tábhachtach go fóill aird a léiriú agus aird a tharraingt gabh mo leithscéal ar an cheist ar an bhuille tromchúiseach sin.
Rachaidh mé i dteagmháil le Altram chun agallamh raidió a dhéanamh. Is ciorruithe uafásach, 43%, sin dochreidte. tá súil agam nach dtarlóidh sé. Ok, Maria, nuair a bhí mé ag caint le Ciarán Mac Giolla Bhéin bliain go leith ó shin, chuir mé ceist air faoi, an raibh sé ag súil go mbeadh, an mbeadh mórán Gaelscoileanna nó Gaelcholáistí oscailte i dTuaisceart Éireann sa bhliain atá amach romhainn? Just chun caint nóiméad faoi sin arís, an bhfuil tú, an bhfuil tú, an bhfuil aon dóchas agat, an síleann tú go, n-osclófar aon Ghaelscoil, scoileanna agus Gaelcholáistí nua i dTuaisceart Éireann sa chúpla bliain atá amach romhainn a Maria, i gcomhthéacs an ghearradh siar airgid atá pleanáilte. Bhuel, táimid dóchasach agus tá súil againn go mbeidh, Darren. Mar a luaigh mé leat ag tús an chláir, tús an agallaimh ansin, Tá an dualgas reachtúil sin ar an Roinn agus caithfidh siad a bheith ag ag tabhairt freagra ar mhianta an phobail. Táimidinne ag obair agus sin ins an dlí go gcaithfidh siad a bheith ag cur chun cinn na Gaelscolaíochta agus ag iarraidh an Ghaelscolaíocht a éascú agus a fhorbairt sa Tuaisceart. Táimid ag plé le neart grúpaí ar an talamh atá ag iarraidh soláthar úr a bhunú, idir naíscolaíocht, bunscolaíocht agus iarbhunscolaíocht. Mar shampla, tá dhá iarbhunscoil nua beartaithe, mar shampla, ceann amháin i dtuaisceart na cathrach, i mBéal Feirste, mar go bhfuil Coláiste Feirste anseo. Is foirgneamh atá deartha do breis is 500 dalta agus ar an bhliain seo chugainn beidh breis is 1,000 dalta san áit. So, tá siad ag cur thar maoil ar fad agus tá an darna soláthar de dhíth go cruaidh i mBéal Feirste. Fosta táimid ag plé le grúpa ar an talamh atá ag iarraidh iarbhunscoil a bhunú i dTír Eoghain, i gContae Thír Eoghain. So chomh maith le sin tá soláthar úr ar na bacáin do Bhaile Aontroma, Carraig Uibh agus áiteannaí eile le naíscoileanna le tacú mar a dúirt mé leis an leis an earnáil trí chéile. An rud is mó is dóigh liom, taobh amuigh de cúrsaí budget, an rud, an bac is mó atá roimh earnáil na Gaelscolaíochta ná cúrsaí polaitíochta agus muna mbíonn Aire Oideachais báúil ins an an Roinn an Oideachais ní bhíonn mórán dul chun cinn ann. Agus an rud atá i gceist agam le sin ná, mar shampla, níor bunaíodh Gaelscoil ar bith le roinnt blianta anuas. ó tháinig an DUP isteach ins an rannóg sin so ní raibh, gan tionól níl mórán de deis againn ar chor ar bith mar le scoil úr a bhunú ar ndóigh tá Aire de dhíth ach ag brath ar cén páirtí atá ag plé le cúrsaí oideachais Táimid dóchasach agus sin cuid den chomhrá a dhéanann muid leis na páirtí polaitíochta atá báúil agus sásta bualadh linn. Sin cuid, cuid mhaith den chomhrá a dhéanann muid leo, ag impí orthu, ag cur brú orthu, ag ligint, ag, ag léiriú daofa an tionchar a bheadh ag an bpáirtí s'acu ar earnáil na Gaelscolaíochta agus an tábhacht a bhaineanns leo a bheith sa chathaoir sin. So, níl fhios againn. Tá muid, tá, tá daoine amuigh ansin ag caint, b'fhéidir go mbeidh Páirtí na Comhghuaillíochta ina suí i Rannóg an Oideachais amach anseo, cá bhfios an, cá, cén uair a bheas Tionól againn agus má thagann ann don Tionól cé a bheas ann. Em, dá mbeadh, tá muid ag plé, em, mar a deirimse go hiontach dearfach agus tá muid an-ghníomhach ag plé leis, eh, Páirtí na Comhghuaillíochta agus páirtithe eile. Sinn Féin a bhí istigh ansin ar feadh i bhfad roimhe seo, ar ndóigh, agus an SDLP. So, táimid dóchasach ach ag brath, mar a deirimse, Darren, tá achan rud ag brath ar, ar toil agus ar, níos mó ar an toil sin ná ar cúrsaí airgid, creid nó ná creid, mar go bhfuil i gcónaí an, an, an deis againn an rud a throid tríd an dualgas reachtúil muna, muna n-éiríonn linn ach cúrsaí polaitíochta is mó a bheas, a bheas taobh thiar de ach ar ndóigh leanfaimidinne orainn ag cur brú agus ag déanamh abhcóideachta ar son na pobail sin atá ag teacht chugainne agus ar an obair atá agus leanfaimid orainn ag tacú le daoine ar an talamh agus ag iarraidh iad ag iarraidh soláthar úr Gaelscolaíochta a chur ar fáil. Fíor-dhea-scéalta a bheas ansin dar liom má éiríonn libh dhá Ghaelcholáiste nua a bhunú sna gearrbhlianta atá amach romhainn, i mBéal Feirste thuaidh agus i dTír Eoghain. Dea-scéalta amach is amach a bheadh sé sin siúd, nach mbeadh?
Cinnte. Yeah, oh cinnte. Dhéanfadh sé an-difir mar tá sé iontach tábhachtach go mbíonn Tá cúrsaí cóiríochta ina bhac againn san earnáil. Tá 60% dár gcuid scoileanna lonnaithe i scoileanna nó i gcóiríocht sealadach nó i gcóiríocht nach, nó i suíomhanna nach bhfuil fóirsteanach. Mar sin agus cé go bhfuil foirgneamh galánta úr nua snasta ag Coláiste Feirste, mar a deirim, tá sé ró-bheag. So tá an darna soláthar de dhíth, go mór. Agus i dtaca le, i dtaca Tír Eoghain de, Níl an, níl, tá tuismitheoirí agus daltaí ansin atá i ndiaidh a ghabháil fríd naíscolaíocht agus bunscolaíocht agus tá siad ag iarraidh go mbeidh, go leanfaidh na páistí s'acu ar aghaidh chuig an darna leibhéal agus cé go bhfuil sruth againn i dTír Eoghain faoi láthair tá tuismitheoirí ag iarraidh go mbeidh scoil, Gaelscoil, Gaelcholáiste saorscartha. neamhspleách acu agus le cuidiú Dé beidh ann dó amach anseo. Táimid dóchasach fosta, Darren, agus tá an ceart agat, dhéanfadh sé an-difear do mhuintir an Tuaiscirt ar fad.